AMC international filɛbagaw burukina kɔnɔ burukina kɔ kan foli tanu waleɲumandɔn o talen don k'aw bɛɛ lajɛlen sɛgɛrɛ alhamdulilayi bi an bɛ ala tanu ka ala fo ka ala waleɲuman dɔn bi ta ye a damana ko gɛrɛ ye AMC international plateau sanfɛ o ye jumɛn ye bi gɛlɛya bɛ bɛɛ lajɛlen kan dɛ turabu masa ala k'a nɔgɔya ye o la nin video in n'a y'a sɔrɔ a y'a cari diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ lamɛnbaa ni filɛlikɛlaw bɛɛ lajɛlen ka se ka a dɔn fɛn min bɛ sen na burukina faso bobo jula hakɛ to aw tɔgɔ n'a jamu ali tarawele ali tarawele ka bɔ mali la ka bɔ mali kayiba jabate kayiba jabate n sigiyɔrɔ bɛ bɛn ma i sigiyɔrɔ bɛ bɛn kayiba de ma alhamdulillah o diyara an ye ala sɔnna a ma bi an ye aw bisimila AMC international plateau kan mhm. kɛrɛnkɛrɛnnenya la an y'a mɛn k'a fɔ ko aw bɛ laturu da kosɛbɛ sabu k'a ye laturu masa ye mhm. laturu masaya ko i bɛ se ka mun de fɔ an ye laturu ko tiɲɛ don wa walima tiɲɛ tɛ wa ayiwa mɔgɔ caman bɛ kan ka kuma caman fɔ laturu ko la bi dɛ e bɛ se ka mun de fɔ an ye laturu la Nin na yanni an ka se ɲininkali wɛrɛ ma. Alihamidulila an bɛ Ala fo. Naamu. Ka an ka lamɛnnikɛ jama bɛɛ lajɛlen fo o waati kɔnɔna. Kosɛbɛ. Ka tila k'an sɛmɛ k'an karamɔgɔ Ali Gise ani Basiru Gaku. Unhun. K'olu fo kosɛbɛ kosɛbɛ. O tɛmɛnen kɔfɛ Bobo Julaso cɛ a n'a muso. Unhun. Den ɲɔgɔn cɛman den ɲɔgɔn musoman. Unhun. A bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ yan. Unhun. Bonya kɔnɔ, karama kɔnɔ. Unhun. Sutura kɔnɔna na. Unhun. Ɔ o ye dakuruɲa fɔlɔ ye. Unhun. ka taa bisimila wala donc turabu kɔnɔna na mhm. turabu ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ mɔgɔw bɛ tugura mhm. mɔgɔw bɛ tugura mun na mhm. a foyi tɛ yen ni ala m'a di maaninfin ma parce que ale tɛ se ka ye ale tɛ se ka jigin mais a ye fɛn fɔlɔ min di mɔgɔ ma o de ye lajɛlikɛla ye turabu yɛrɛ cira eh, idirisa le ma Mhm. a dira silamɛw yɛrɛ ma pour que don min na n'u bɛ taa kɛlɛkɛ yɔrɔ la ni bi ka ɲi bi man ɲi u b'o de taa ni position man ɲi u b'o dɔn somɛ turabuden fila de bɛ kuma olu yɛrɛ kan mhm. karamɔgɔw b'a lɔn mhm. mais u kɛlen bɛ ka birifini dɔ biri a kan ka taa ni taasira wɛrɛ ye lajɛli ye tiɲɛ ye et puis fana lajɛli kɔnɔna na n'i b'i kunko lɔn i tɛ taa lajɛli yɔrɔ la fo lajɛlikɛla hali n'a tigi tɛ a to ɲɔgɔn kan a bɛ fo diɲɛ dugukolo kan n'a kɔni balolen bɛ dugukolo kan mm-hmm. hali mɔgɔ salen mm-hmm. n'i y'a turabu da a bɛ kuma eh. nkɛ ayiwa tarawele bisimila ah, o bɛ se ka kɛ cogo jumɛn wala jama de tulo b'i la dɛ wɛ ne mm-hmm. ne tɛ siran ne ka karamɔgɔ ma n nɛgɛn dɛ mm, ayiwa alu kɔni bɛ eh, tiɲɛ ka so bɛ yen basiru balolen don mm. wala ayiwa yeko ani dɔnni tɛ ɲɔgɔn sira la n b'o fɔ bɛɛ ye minnu fana bɛ to ka mɔgɔw lɔnnikɛla filɛ yeko ma yɛrɛ mako saraw de don hali n'i taara lɔnnikɛla fɛ a n'a sigilen bɛ fini kolon na e nakun ye min ye e bɛ jɔrɔ o la kana jɔrɔ a ka so kɔnɔna na kana jɔrɔ a ka mɔbili la hali n'a bɛ sen na e t'a lɔn bɛɛ n'i dacogo dɔw bɛ lɔnni n b'o yɔrɔ fana fɔ mɔgɔw ye dɔw bɛ lɔnni b'a bolo ala ma sɔrɔ yɛrɛ d'a ma mais a bɛ se k'i mako ɲa est-ce que i y'a faamuya i bɛ taa sɔrɔ a bɛ se furakɛli la i bɛ taa sɔrɔ a bɛ se ka garijɛgɛ fɛn dila k'a d'i ma mais ala ma nɔgɔya yɛrɛ ye mais a tɛ kɔngɔ a tɛ minɔgɔ mais sew bɛ ɲɔgɔn ye fo maaninfin k'a lɔ ko i ka se ma se maa min ta ma i tɛna se ma fo n'i ye yɛlɛmani wɛrɛ k'a la donc n'i ye yɛlɛmani k'a la i bɛ o si tɛgɛ bɛ na o yɔrɔ le la donc an bɛ tɛmɛ ka don turabu so tan wɔɔrɔ kɔnɔ minnu b'a lɔ minnu t'a lɔ u k'a lamɛn a tigi sigilen filɛ nin ye mɔgɔw fana bɛ yen minnu b'a lɔ ka tɛmɛ ne kan a bɛ se ka kɛ ala ma eh, olu garijɛgɛ u ka se ka kuma mɔgɔw k'a faamu voilà donc o kɔnɔna na ne ka taabolo la alikise ka kalan taabolo la a ko badara alu ko n'i b'a fɛ ka turabu yɛrɛ dɔn ko i bɛna mun kɛ o le ye turabu masaw sigilen tulo bɛ na n'i ye adama ni zumana ta seju min bɛ sira la bɛ- ni so bɛɛ bɛɛ bɛ sira o nin ye Ɔhɔn, kosɛbɛ donc an ka taa sira la saraka dunta ani saraka filita ani saraka nita mm. fo i k'o le lɔ lɔnni kɔnɔna na mm. saraka dɔ bɛ n'i y'o di mɔgɔ ma mm. a tigi bɛ kunko sɔrɔ donc o bɛ fili de o de b'a kɛ u b'a fɔ taa bila sirafara la ou bien taa bila kayaso la ou bien taa fili ji la ou bien taa diga tigɛ k'a don a la donc tant que filɛlikɛlaw fana tɛ lɔnnikɛlaw tɛ sɔn k'o fɔ parce que n'u y'a fɔ ka jɛya Mm. kalanden bɛna se sɔrɔ joona mm. donc a tɛna a b'a yɛrɛ ta joona eh? nka karamɔgɔ asiriw don nin yɔrɔ ye a sira dɔ de ye ten nkɛ o y'a ne de bɛ se ka sira di hali n tɛ tamaki ni ni karamɔgɔ min y'a lamɛn fana a b'a lɔn ko n ye min fɔ tiɲɛ don eh, tarawele ouais ah, ayiwa donc o kɔnɔna na sisan mm-hmm. n'i ko turabu saraka dunta ni saraka filita i bɛ na i b'a walawala mɔgɔw ka se k'a faamu kosɛbɛ mm-hmm.
ɲadimi eh, kɔnɔdimi tɛ ɲadimi ɲadimi tɛ eh, kɔnɔdimi tɛ mhm. ɲadimi don mhm. donc n'i ye seju ta ka adama eh, ka zumana ta a bɛ mhm. eh, n'i ye adama ta ka zumana ta a bɛ seju min d'i ma anw ka kalan na n'a y'a bila sira la a y'a bila masaya a y'a bila juguya a y'a bila nafolo la a y'a bila siyɔrɔ la a y'a bila kolaban na o kɔrɔ hali mɔgɔ min nani bɛ hali n'a bɛ eta se sa a fa ye ta i ye ala wele dɔw kɛ o jaabira ka ban donc c'est pas la ah. peine e ka fɛn d'a tigi ma ayi e nin ka di mɔgɔ yɛrɛ sigi nin kan tɛ donc fo min bɛ taa kungo la filɛlikɛla yɛrɛ fana ka da ala la ne e ne nana sisan adama ni zumana ka seju bila sira la ou bien a y'a bila masa la a y'a bila jigi la ou bien a y'a bila juguya la ou bien a y'a bila nafolo la ou bien a y'a bila kolaban na ou bien siyɔrɔ la o tigi ye ala wele min kɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛ o jaabira mais a t'a lɔn a jaabira filɛlikɛla de b'a lɔn k'a fɔ ko a tigi ka baara jaabi nɔ donc i b'a fɔ balimakɛ kan'i yɛrɛ sɛgɛn hmm? e ka taa so i mako dilan don n'i ma fara a tɛ se so yɛrɛ o don tile tɛ bin fiyewu hmm? n'u m'a wele k'a fɔ ko nin hali n'a bɛ baara le ɲinina turaw dɔrɔn le bɛ se k'o di mɔgɔ ma mais ni turawudala tɛ siran ala ɲɛ a yɛrɛ ma lamɔ donc a bɛ wariba minɛna o b'o le kɛ an b'o le kɛ ne yɛrɛ b'a la an b'o le kɛ parce que n'i ma wari minɛ a tigi la a b'a ko ee n taara karisa fɛ a ma se foyi la ayiwa a b'a ko ko a ma se foyi la ko a ma an ee nin yɔrɔ in fɔ k'a gɛlɛya cogoya min na i ko o b'a la e yɛrɛ fana b'a la ne yɛrɛ b'a la kɛ ee don dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ e bɛ na tuma dɔrɔmɛ kelen tɛ ne bolo bon ni ne y'i bila ka taa i tɛna da ne na kelen bon n bɛ fɛn dɔ minɛ la n'i taara i b'a ko ee cɛ nin bɛ se dɛ kabini n taara a fɛ siɲɛ kelen a banna k'a sɔrɔ e mago ɲɛnen le sera ne ma Ah, u b'a lɔ karamɔgɔ mana la u b'a lɔ olu ka baara tɛ hmm? bon n'a fana y'a sɔrɔ sisan hmm, hmm, min bɛ yen n'a ye baara kɛ a ma sira sɔrɔ a yɛrɛ dun y'a lɔ a ye baara kɛ a ma sira sɔrɔ n'i nana ne fɛ ne bɛn'a ye i ye baara kɛ a ma sira sɔrɔ n bɛ taliki ni eh, aliba d'i ma o mana a jigin yɔrɔ yɔrɔ n b'a lɔ i ye baara fɛn fɛn kɛ a ma sira sɔrɔ dɛ parce que i yɛrɛ sirilen don fɔlɔ turawudala kelen pe le bɛ se k'o fɔ kolonfilila fana b'a fɔ mais u valeur bɛ ɲɔgɔn ye valeur bɛ ɲɔgɔn ye valeur bɛ ɲɔgɔn ye i y'a faamuya donc o tɛmɛnen kɔfɛ turaw so tan ni wɔɔrɔ kɔnɔna na sisan ni ne adama ta ka zumana ta seju la o ye ɲuman ye saraka t'a la yɛrɛ taa so foyi n tɛ foyi bɔ i kun mɛliju ani mɛliju ani inzan u b'a fɔ baduso n'i y'o ale ta o seju ne b'a fɔ i mago dilan don mais muso ko le mais muso ko don i ye ala wele kɛ muso ko min na o de jaabinen don o de sabatilen don o de sabatinen don n'a bɛ sira la a bɛ jigin a bɛ masaya la a bɛ juguya la donc saraka kun t'a la quoi est-ce que i y'a fɔ badara ali ani tɔntigi gariya o bɛ seju min bila masaya la ou bien a b'a bila sira la a b'a bila jigi la a b'a bila donc comme waati ka surun quoi mɔgɔw b'a faamuya donc o seju ne b'a fɔ i ma ko bon i bɛ worojɛ kelen d'a kan k'a saraka k'a dun worojɛ den kelen pe n'i y'a ŋaniya n'o ye dɔrɔn o y'a bannen ye mhm. ayiwa an ka taa fasotigi mhm.
min ye sige ye ani seju u ka saraka o ka seju min bɛ jigin sira la a jiginna yɔrɔ o yɔrɔ mhm. o yɛrɛ tigi dafali le sera i ma ni seju le bɛ nin na ou bien sige le bɛ nin na mais a t'a lɔ ne b'a fɔ ye i ka fɛn bɛɛ bɛ sira la a jaabinen don fana ni ɔ ne bɛ fɛ k'i ɲininka ɛɛ eh, ba tarawele hmm. nin bɛɛ lajɛlen de turaw bɛ se ka min walawala mɔgɔ ye a bɛ se ka min walawala k'a lɔ nin tigi bɛ na a ka a mako dilan ou bien i b'a pousser dɔrɔn a mako bɛ ɲa hmm? saraka bɛ na yen de o la ko ko saraka t'a la mɔgɔ mɔgɔ ko saraka t'a la wuli ka t'i yɛrɛ fɛ Mm. donc comme e ka nin sisan n'o ko saraka b'a la e bɛna faamu cogo di ah. nin télé ni courant t'a marché a courant b'a marché ɔ ah.
e tɛ dépense k'a la n bɛ dépense k'a la mais munna mɔgɔw bɛ tugu ko saraka man kan ka kɛ a la ha nin ye hakilila dɔ ye mhm. saraka b'a la saraka b'a la saraka tɛ tulonkɛ fɛn saraka de bɛ mɔgɔ kisi saya ma ale de bɛ kisi accident ma Mhm. donc o kɔnɔna na n'i y'ale faamu kosɛbɛ kosɛbɛ mhm. i bɛ lafiya quoi kosɛbɛ komi an minnu bɛ se ka tiɲɛ fɔ fanga tɛ anw na mɔgɔw k'an lamɛn fanga t'an na o ni fanga b'an na n'u y'a lamɛn o yɛrɛ bɛ hakili sɔrɔ o turaw ye tiɲɛ ye dɛ dala de bɛ se k'a fɔ ko saya bɛ yen a bɛ yen mhm. a seere mɔgɔw bɛ yen komi dɔnbaga ka ca hali n'i tɛ YouTube ninnu sanfɛ mɔgɔw bɛ n lɔn hali n'i bɛ diɲɛ dan ni ne y'i ka filɛli kɛ an kana ɲɔgɔn ye fiyewu hmm. n'i ye yiri min fɔ ye fana o hmm. yiri de don o yiri kelen min fana bɛ yen hmm. n ye turaw da k'a ban pewu a kumana a ma kuma o yɔrɔ fana b'a la i bi nin yɛrɛ bɛ min ɲini seju bɛ lamara de ɲini a ka zone kɔnɔna na donc n'i ko seju kelen kelen fila kelen n'i ko lamara fila kelen fila fila donc o tant que i ye kɔni k'a lɔn a tigi man kɛnɛ a ka so kɔnɔ min b'a la n'o nana kuma i bɛna lɔn k'a fɔ k'a tigi i bɛna a ka problème da donc maintenant n'i tilara o la i b'o bila kɛrɛfɛ i bɛ badu ta ka denɲɔgɔn ta ka jigi ni kɛnɛ ta i b'o wolo a tigi ka yiri bɛ bɔ yen Karamɔgɔkɛ t'o yiri d'a tigi si ma n'a m'a fɔ ko a sibora ka nin ye ou bien a ma yɛlɛma o tɛ se ka kɛ o tɛ se ka kɛ fiyewu de o tɛ o o sɔsɔli yɔrɔ yɛrɛ t'o la dɔnnibagaw de tulo bɛ n na n'i ye mɔgɔ ka yiri d'a ma a tigi b'i sigi dɔrɔn a b'a a b'a ye face à face ɛ ni téléphone batterie ka ɲi n'i y'a mɛnɛ a bɛ kuma o a bɛ kuma ni forfait b'a la a bɛ kuma o a bɛ kuma ni crédit b'a la ni i mago bɛ mɔgɔ min na a bɛ kuma mais ni réseau tɛ yen i bɛ kɔnɔ o ye tiɲɛ ye donc donc mɔgɔw kana tulonkɛ turaw la hmm? mais an dɛsɛra ka tiɲɛ fɔ mɔgɔ ye ah alhamdulillah
ba tarawele mhm. tiɲɛna an b'i fo nin walawalali ninnu na kosɛbɛ mhm. mais i b'a dɔn fɛn min ka gɛlɛn mɔgɔw ma bi lamɔ na kosɛbɛ mhm. bari o ye gɛrɛsɛgɛ siri de ye bon turaw sira fɛ est ce que turaw bɛ se ka mɔgɔ gɛrɛsɛgɛ lanati ka teliya wa k'i garisɛgɛ saniya wa est ce que i bɛ se ka kuma o kan est ce que turaw b'a kɛ komi n b'a fɔra i ye cogo min na sisan ni ne y'i ka turaw da turaw qualité ye saba de ye bɔden ani donden olu kuma bɛ kɛ nin n'a y'a sɔrɔ a tigi ka garisɛgɛ bɛ position min na i bɛ t'a sɔrɔ turabu dɔw nasira dɔ bɛ yen par exemple sisan ni seju bɛ garisɛgɛ la i bi pour que i k'a lajɛ adamaden yɛrɛ bɛ hɛrɛ sɔrɔ cogo di i bɛ siraso ani juguso de lajɛ par exemple sisan ni e nana garisigɛ la ne y'a ye ne y'i ka gari eh, turaw da ka ban mais n ɲɛ b'a la aliba bɛ garisigɛ la mais seju eh, taliki bɛ ni na seju bɛ sira la donc n nana ye tugun eh, eh, nunkɔrɔ ale bɛ eh, furu la lasina bɛ bɔgɔ la o seju nana da juguya la donc o kɔrɔ eh, garisigɛ b'i la mais sira le tɛ yen sira tɛ yen sira tɛ yen parce que komi n'i bɛ taa wagadugu sisan n'o ye pɔn tigɛ mɔbiliw bɛɛ bɛ n'i jɔ ah, sira tɛ yen quoi donc ne tɛ e ka garijɛgɛ ɲɛɲini tugun dɛ ne b'a lajɛ e ka sira bɛ dayɛlɛ cogo di ne b'o le lajɛ sisan bon o kɔnɔ na ne b'a fɔ i ye n ko janfa b'i ka sira la kelen i yɛrɛ bɛ sɔn n bɛ tila k'a fɔ n ko aa est ce que o m'i baara jotigiw fɛ a dun wulibali le don wulibali don oui dɔnnibagaw de b'a yɔrɔ la parce que n'i ye nunkɔrɔ o ye ko kɔrɔ ye ani musoso n'i y'o ta o bɛ seju min bila juguya la dɔrɔn o y'i baara jotigiw fɛ donc sira tɛ yen mm. donc mm, mm, ne tɛ garijɛgɛ ɲɛɲini ni e ye dɛ ne bɛ a lajɛ sisan ne bɛ e ka sira dayɛlɛ cogo di donc marifamugu bɛ na yen de ne bɛ marifamugu da seju ka sira eh, n ka baarakɛyɔrɔ la k'a saraka n'i tɔgɔ ka worojɛ duuru nin d'a kan k'a saraka k'a wuli k'o cɛ ka t'o bila kabinɛ na bon seju min bɛ juguya la n bɛ dingɛ le tigɛ ka fɛn kuntan a kɛra turaw yɛrɛ tɛ fɛn minnu fɛ bo ninnu n'a ɲɔgɔnna ni fɛn nɔgɔlen k'o dingɛ le tigɛ ka marifamugu kan k'a saraka kosɛbɛ ka ji suma bɔn a kan k'a wuli ka bɔ yen o yɔrɔnin bɛɛ la ni n tilala yɔrɔ minnu fana bɛ yen n bɛna jigi lajɛ ni n sera jigi la mun problème bɛ jigi la n'i y'a sɔrɔ turabuden ɲuman dɔ bɛ yen n'i m'a sɔrɔ alimankusi fana ni seju par misali de quoi ni alimankusi ni seju le y'a jigin jigiya la donc jigi t'a tigi bolo sira ni jigi jigi ni juguya sira ni juguya donc o la an b'a fɔ ko i jigilamɔgɔw b'i kɛlɛ o ko non ko wɛ ko n'i taara k'o b'i bila ko la k'a sɔrɔ tiɲɛ don parce que mɔgɔ yɛrɛ jigile mɔgɔ dɔnbaga le ka jugu ma juguya la n'o tɛ mɔgɔ wɛrɛ tɛ se ka mɔgɔ kɛlɛ o tiɲɛ don mm. mais u b'o yɔrɔ gosi k'a bɔ mɔgɔ la k'o bɛ sigasiga don ye ɲɔgɔn na mm. turabudala le bɛ se k'i jigin k'a fɔ ko i ka problème bɛɛ b'i fa le bolo eh. nkɛ turabudala bi hali n'a sɔrɔ i y'i fa le bugɔ ni ne y'a ye n b'a fɔ ko i delila ka i tɛgɛ seri i fa ma ou bien n'i fa dimini bolo a sara dimini turaw kelen de b'a jira k'a fɔ ko masaw ni dimi tant que n'i ma taa saraka bɔ i fa ye e b'i si kɛ palanpalan na moriw fɛ foyi foyi ti ɲɛnabɔ turabudala b'a lɔn dɛ anw ti louper dɛ a wulibali de filɛ nin ye m'a fɔ mɔgɔ wɛrɛ bi ne t'a ɲɛ fana dɛ turabudala mhm. yɛrɛ le bɛ yen mhm. mais minnu bɛ kuma gurugu an t'u t'a lɔn dɛ komi ne yɛrɛ kumana tele la sisan mhm. mais turabudala yɛrɛ yɛrɛ le bɛ yen an ɲɛ b'a la mɔgɔ min y'a kalan taabolo la ani min mɔgɔ min taara sigi karamɔgɔ bolo k'a bolo don ka a sɛnsɛn buguri la n'aw tira ɲɔgɔn na ayi fogofogo a mɛnna jumɛn ye jumɛn fɔ fɔ ɛɛ o tuma na buguri min ye. ne nana komi ko kɔrɔ mɔgɔ min bɛ turabu ko kɔrɔ kan. minnu b'a kan sisan ne ma na n'a ye papiye la. awɔ awɔ awɔ. ne y'a kalan duguma de. ka n bolo kɛ k'a tereke saraka bɔ cogo ni fɛnw ne y'o bɛɛ ɲɛɲini k'o lɔn o lɔnni kɔnɔna sisan ani min taara kalan taabolo la u b'a hindu fɔ u b'a fɔ hindu ye a dosi a bɔ u b'a ɲɛgɛn n'an cira ɲɔgɔn na i taatɔ don parce que barika foyi t'i la.
ɛɛ barika foyi t'a la foyi barika t'a la o e taara waa kelen kɛmɛ fila sara don dɔ wula fɛ an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen e ma ji ta ne ye e ma foyi kɛ ne ye foyi foyi e kɔni b'a la dɔrɔn n'aw tira ɲɔgɔn na wa aw ka dugubila ka ca dɛ aw ka dugubila ka ca a tɛ san a tɛ se ka san fila sɔrɔ dugu kelen na dɛ ayi hmm? n'a n'a y'aw ci ka tɛmɛ n'aw yɛrɛ ye dɔrɔn a banna donc o de y'a kɛ mhm. mɔgɔw ɲugulen bɛ dɔnni na mhm. ka sɔrɔ mɔgɔw ka kan k'a lɔn ko dɔnni ye tiɲɛ ye o kɔrɔ ye mun ye turabu kɛlen bɛ tubabuw le nana an ka dɔnnikɛlaw le minɛ yan parce que a ɲuman t'olu bolo u nana farafinw minɛ ka taa tubabuw tigi salew fɛ yen kosɛbɛ hali faransi a biro dɔ bɛ yen i t'a ye i t'u- i t'u- i t'olu ye o, olu ka f- u- turabudalaw saralen don ka ɲa Mhm. olu le b'u ka jamana ka kunko bɛɛ dilan ne kelen bɛ se ka jɔ ni burukina bɛɛ ye turabu la don don ne lamɛnni don dɛ n'i ye saraka bɔ ka bɛn n'i y'a bɔ ka bɛn mɔgɔw ni minnu y'a kɛ olu b'a ye mais jateminɛ dɔw b'a la tasumaso mɔgɔw bɛ yen don min na ani jiso mɔgɔw bɛ yen ani bɔgɔso mɔgɔw bɛ yen mhm. donc ani fɔɲɔ mɔgɔw bɛ yen donc a bɛɛ n'a ka saraka de don mhm. mɔgɔw tilalen bɛ kulu naani diɲɛ bɛɛ kulu naani de ye i tɛ tɛmɛ o kan diɲɛ bɛɛ kulu naani mhm. ji fɔɲɔ bɔgɔ mais a bɛ dépend sisan bɔgɔlamɔgɔw ka dolo yɛlɛlen bɛ don min na o de t'o ɲɛfɔ n'i t'o lɔn sa donc i bɛ a tigi bɛ na donc dɔɔni tun b'a bolo i bɛ dɔ fara a ka kunko kan ka dɔ fara a ka kunko kan n'i n'i ye tasumatigi bɔgɔ ta k'a di tasumatigi bɛ a ka ko ɲagami o aa i jɛna i y'a ɲagami est-ce que i y'a faamu kosɛbɛ donc turabudala fana fo i ka kɛ hɔrɔn ye fɔlɔ adamaden fo i ka kɛ hɔrɔn ye o ye soubassement ye kalanden hɔrɔn bɛ yen karamɔgɔ hɔrɔn bɛ yen turabudala hɔrɔn bɛ yen parce que i tɛ sɔn fɛn min ma fiyewu i tɛn'a kɛ mɔgɔ ɲɔgɔn na donc n'i y'olu lɔn i ka adamadenya kɔnɔna na a ka di ala fɛ i bɛ dugu ca i tɛ se ka bɛɛ mago dilan hali ne tɛ se ka bɛɛ mago dilan mais i bɛ t'a sɔrɔ u b'a fɔ a ma tɛ ne t'a ɲɛ mɔgɔ fila yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ i kunna u bɛ sɔsɔli kɛ aa ne ta ma ɲɛ mais tiɲɛ na ne ta ɲɛna mais a ma ɲa a ma ɲa mm. ah, i yɛrɛ ɲininka dɛ awa turabu kelen kelen karamɔgɔ ayiwa naam n'i y'a bugɔ k'a di mɔgɔ ma n'i y'a makuma n'i b'a dɔn a tigi yɛrɛ sigilen b'a kɛ komi i b'a ka so kɔnɔ turabu de b'o kɛ nkɛ n'i ma d'a la ni ne taara yen an kana komi an ye ɲɔgɔn ye ka ban ne bɛ t'a gosi n bɛ tila k'a d'i ma audio la i b'a lamɛn i b'a dɔn k'a fɔ ko nin de b'i kan ah, a bɛ wuli cogo di anu ta ma nɔgɔ diɲɛ bɛɛ tulo b'i la dɛ ne bon n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ min fana bɛ siran karamɔgɔ ji la kɛ basiru balolen don basiru balolen don kɛ basiru ka siranya tɛ yen ayi ne tɛ siran wa n dɔnbagaw fana bɛ yen i dɔnbagaw fana bɛ yen kɛ ayiwa jama o a ye ba ali tarawele a y'a mankan mɛn bi ani laturu masa de b'a la a kɛlen bɛ ka walawalali min di a yɛrɛ bɛɛ lajɛlen tulo b'a la hali bi an ka video suivi ɲɔgɔn fɛ an ka jija cogo bɛɛ lajɛlen la adamadenya ye hakili ye ani kodɔn ani faamu ni nin saba farala ɲɔgɔn kan n'a tigi bi kuma i b'a ka laɲini bɛɛ lajɛlen faamu sabu a kumana ka kuma kɔnɔ ni fɛn dɔ ye ko turabudala ka kɛ hɔrɔn ye fɔlɔ baarakɛla kɛ hɔrɔn ye fɔlɔ mais n'i y'a ye mɔgɔ min kɔni bɛ sɔn ka kari k'o fɔ fɔlɔ an ka suivi ka taa hali bi an bɛ ɲɔgɔn na ne fa n'o ye ali tarawele ayiwa o kɔnɔna na o naamu n bɛ fɛn dɔ di i b'a dɔn eh, adamaden siran bɛ fɛn fɛn dama dama de kɔ naamu kosɛbɛ n y'a ye u b'a fɔ ko nin ma ɲi nin ma ɲi nin ma ɲi n ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ dɛ wulu kelen kelen ni dɔw bɛ yen n'a tɛmɛna dɔw la fo k'o yɛrɛ poussière bɔ i b'a sɔrɔ bana b'a tigi la a dɛsɛra k'a furakɛ ne bɛ ne bɛ wulu d'i ma yɔrɔnin kelen i b'a furakɛ a k'i ka so n kɛ wulu salen golo ayi a kolo a kolo quoi a kolo ɔhɔn i bɛ wulukolo ɲini dɔrɔn mhm. k'a mugu susu k'a mugu bɔ mhm. dɔɔnin kɛ koliji la i b'a i bɛ taa mhm. i b'a kɛ pasa dimi koloci n'a ma furakɛ fewu fo n'a sɔrɔ dabari don hali ni dabari a b'a ban a kana tuse fari la n'i m'o sɔrɔ i b'a kɛ situlu la karamɔgɔkɛ yiri ye tiɲɛ ye ɲɛ ye fɛn fɛn danni bɛ an bolo kɔrɔ yan a bɛ baara ni ɲɛ ye eh mais e filɛ de ka nin daliluba in di mɔgɔw ma fu la a tɛ fɛn a tɛ fɛn tiɲɛ ne ye a bɛ ne bolo de a bɛ mun ɲɛ ne ye ni ne y'a kɛ ni maa min y'a kɛ n'a furakɛra ne ye baraji sɔrɔ i ka wari tɛ n bɛ wari ɲini na dɛ tiɲɛ ye tiɲɛ de o kɔnɔna na ala tɔgɔ baara dɔw bɛ yen moriw yɛrɛ minnu bɛ yen mhm. mori baara nasibɔla minnu bɛ yen o yɛrɛ bɛ to nasi wurudi ba la fo u bɛ siri an b'a ta k'a di olu yɛrɛ kelen kelen ma o b'a kɛ koliji la ala tɔgɔ nin siri b'u bila eh, o fana bɛ se ka kɛ eh, eh, u b'a lɔ u bɛ min kɛ u b'a lɔ o b'a dɔn u b'a lɔ pɛrɛ n bɛ min fɔra komi k'a fɔ an sigilen an ɲa bɛ ɲɔgɔn na dɛ mais minnu b'a lamɛnna u b'a lɔn n bɛ min fɔra o fana b'a lɔn n hakili bɛ fɛn min kan donc n b'a fɛ k'o yɔrɔ fɔ mɔgɔw ka kana ɲugu dantanfɛn na i k'a ɲɛɲini k'a ɲalɔ a bɛ baara min kɛ est ce que i y'a faamu kosɛbɛ n y'a faamu donc n tun y'o di mɔgɔ ma fali fali yɔrɔ la awɔ awɔ bon mɔgɔ minnu fana bɛ yen fali a kunakunanni dɔ bɛ yen a bɛ min bɛ seri dumuni kan ale de bɛ tulodimi furakɛ

u k'a kɛ u k'a ye u kɛ fɛn kɛ mm-hmm. n'a m'o sɔrɔ sɔbulu kelen kelen ni tulo bɛ nɛn bɔ sɔbulu kelen kelen nin i bɛ sɔbulu de tɔrɔmi k'a ji bisi i b'a kɛ tulo la a b'a ja ka fura foyi t'a la yiri dɔnna ni turabu dɔnna de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i tɛ se ka turabu da n'i ma yiri kalan mais ala fana bɛ mɔgɔ dɔ sɔn mm-hmm. ka sɔrɔ mɔgɔ ma d'i ma o bɛ yen mm-hmm. o fana b'o fɔ nɔgɔ bɔ la pewu dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko eh, dɔnni tɛ tiɲɛ ye ala y'a di dɔw ma ten komi sibo nasira la donc n'olu sira ka sibo ka min ye dɔrɔn dugu mana kɛ o de don o don ee a bɛ ci wa
han kosɛbɛ an ka taa ni ɲininkali ye an ka taa n'a ye aa ali tarawele k'i fo k'i waleɲuman dɔn i ka nin walawalali ninnu na n y'a dɔn lamɛnbaaw bɛna kunnafoni camanba sɔrɔ bi turabuko kan bari komi laturu ye fɛn ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la mɔgɔ caman bɛ kan k'a fɔ ko a tiɲɛw tɛ yen walima olu dalen t'o la ayiwa ali tarawele filɛ dɛ a filɛ ka walawalali min kɛ a tɛ taa nkalon bonda la yeko ye fɔko ban o la n'ala sɔnna a ma an bɛna tila k'a ka contact di aw ma n'aw minnu mako b'a la a ye boli joona joona a ka sanfɛ yen ka se ka a nkalon n'a tiɲɛ kɔrɔbɔ sabu adamadenya ye nin de ye mɔgɔ min bɛ kare ka sɔn ka na nin fɔ aw ɲɛna a mako bɛ an bɛɛ lajɛlen dilanni la ala k'a ɲɛ k'a d'an ma o kɔfɛ ba ali tarawele an bɛna an ka ɲininkali bonda filanan kɔnɔ e ko ko yiri ni turabu de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye bon déjà i kumana danfɛnw de kan n'o ye wulu ta ye ka dɔɔni fɔ o la dɔɔni dɔrɔn don a kɛla komi baji n'i tɛgɛ kumaden sɔrɔ la ka bɔ fɛn fitinin ji fitinin bɛ wuli mm-hmm. o dɔrɔn de fɔra ten ala k'a ni sababu bɛn mais o la yiriw nasirali la sisan mm-hmm. yiri dɔw bɛ se ka sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnya na minnu bɛ garisɛgɛ yɛrɛ fana dayɛlɛ wa ale ye yiri minnu bɛ nɔnɔ bɔ n'i ye yiri tigɛ yiri min bɛ nɔnɔ bɔ mhm. i bɛ mɔgɔ lɔjɛ mɔgɔ dɔ i bɛ to k'a tobi k'a ko ale bɛ mɔgɔ garijɛgɛ saniya yiri yiri n'a bɛ ji bɔ yiri o yiri n'a bɛ ji bɔ ale de bɛ mɔgɔ garijɛgɛ saniya bon o nasira la mɔgɔ minnu sirilen don i mhm. yɛrɛ t'a lɔn i bɛna taa mɔgɔ fɛ i bɛ banba ka ŋɔni yiri de yaala o la ŋɔni yiri yiri min bɛ yen ni ŋɔni bɔra n'o bɛ mɔgɔ sɔgɔ mm. ala yɛrɛ ma ŋɔni yiri jigi foyi la ni o lakanan tɛ n'i y'a ko i bɛ walawala hali ni puisque n'i sirila n'i y'a ye mɔgɔ bɛ wuli sɔgɔma i tɛ se ka wuli siri de don siri fana tɛ ko mɔgɔ bɛɛ y'a k'i la o mm-hmm. fɔɲɔ dɔ bɛ se k'e sɔrɔ moriw dɔw ka ala deli fɔɲɔ tɛmɛtɔ ɲa bɛ an bɛ ala deli fɛn fɛn kɛ maa min tɛ foyi fɔ a bɛ taa barabara olu de kan
nin fana fɔ ka ɲɛ dɛ mɔgɔw
ni ala wele caman min kɛra a bɛ fɛn fɛn bɛ kɛra a bɛ taa bin dɔ de kan a tɛmɛtɔ bɛ taa bin dɔ de kan e yɛrɛ maa min m'a bon fiyewu a bɛ taa jigin kan ten n'o fana ye dɔ bon k'a jɛ e tɛmɛtɔ e n'a tigi dolo ka a bɛ e minɛ nin bɛɛ lajɛlen de b'a la ka yɔrɔ i maa min i m'a bon
o la k'an b'a fɔ yen ko i tɛmɛtɔla nin y'i sɔrɔ ou bien taamatɔ taamana na ayi o ye tiɲɛ ye dɛ i y'a ye o ye tiɲɛ ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la Allahu akbar i y'a faamuya n y'a faamuya donc o kɔnɔna na yiri fuma fana n'i y'a tigɛ a bɛ fu bɔ yiri fɛn fɛn fara ka girin ale bɛ se ka mɔgɔ furakɛ an kɛ ɲa bɛ ɲa b'an bɛ faramasi fura min bɛ an ka yiriw ka kɛnɛ n'o ye mais o ye mɔgɔw ɲugun a la dɛ mɔgɔ dɔ bɛ i b'a sɔrɔ i ɲa bɛ ŋɛɲɛ n'i bɛ suguna kɛ kɛya b'i jɛnɛ kɔnɔ b'i dimi u b'a bananin juu fɔ ko koko a bɛɛ bɛ damina nɛminɛpo la nɛminɛpo n'i ye kamalenba bolo y'a pɔsi la tuma min a hakili la k'a bɛ kamalen ta cɛn tɛ dɛ a ɲafɛla de b'a ŋɛɲɛ a b'a wɔgɔbɛra de Ah, donc sisan yiri dɔ bɛ yen u b'a fɔ a ma ko tɔnkɛ burukinabɛw ko mini eh, ko minigɔni minigɔni eh, eh, bamanan ko sɛnɛ hmm, hmm. tunta t'a la i b'a lili de bɔ dɔrɔn k'a lili bɔ k'a tobi k'a min n'i y'a min miniti duuru o b'a sɔrɔ ɲaŋɛɲɛ o hmm. ani i bɛ taa ɲɛgɛnɛ kɛ a bɛ jɛnɛ o o bɛ jɔ mais a ma ban i b'a traitement suit tile mugan ani naani mm. parce que don don i b'a min a bɛ don joli sira ninnu na ni fɛn ni muso b'i bolo a k'a min mm. ni sunguru n'i bɛ sunguru tigɛ i bɛ sunguru min tigɛ fo i k'a d'a ma n'o tɛ n'i nana se a ma tugun a bɛ wuli donc furakɛli fana kalaw k'o yɔrɔ fɔ k'a diya mɔgɔ ye mm, bana min bɛ cɛ la o ɲɔgɔn de bɛ a ka jɛɲɔgɔn la donc n'a traitement suit n'a nana taa ni o jɛɲɔgɔn ye o kelen de don a tɛ bɔ yen n'o tɛ yɔrɔnin kelen farafin furakɛla de bɛ se ka bana calmer yɔrɔnin kelen mais a ma ban mais a ye date di mɔgɔw ma a dɔw bɛ yen ale bɛ ban tile kelen a dɔw bɛ yen a tɛ ban tile kelen mm. parce que fɛn min nana kɛ ɲɛgɛnɛbana ni fɛnw ye mm. o de ye adamaden yɛrɛ ka moteur danger de ye o minigini eh, o tɔnkɛ lili yɛrɛ de b'o furakɛ a dɔnbagaw bɛ yen Hmm? ale ni zɔɲɛ yiri dɔ bɛ ko zɔɲɛ a ka di fali ni fali kɔnɔ tɛ magaya fewu fo a k'o a k'o ɲimi hmm, hmm, fali kɔnɔ magayali ka gɛlɛn n'i y'a kɔnɔ bolilen a ye zɔɲɛ de ɲimi a ye zɔɲɛ de dun ah, voilà n'a y'o dun a kɔnɔ bɛ magaya donc mɔgɔw b'o tigɛ k'a ni lemurukumuni kɛ ka a tobi b'a min kana na ne yɛrɛ fɛ wala ah. i ka nɛminɛpo n'i ka ɲaŋɛɲɛ a bɛ ban bon musolakaw ka traitement le ka gɛlɛn dɔɔni fo a ka tɔnkɛ mugu ni mm. verre ɲɛ naani kɛ quatre litres kɔnɔ mm. ale bɛ to ka seliji ta n'a ye tuma bɛɛ mm. ou bien ale fana bɛ se k'a bila biniwari kɔnɔ k'a gosi gosi n'a calména a ma ban donc a b'a traitement suit tile mugan naani bɛ dafa a dafara mais n'a dun ni kamile kamile bɛ ɲɔgɔn fɛ a k'a bila n'o tɛ ah. n'i seginna kamile kelen ma a b'a la hali n'a ta ma wuli a b'a la a b'a la yen nkɛ ah, e b'an ka filɛ dɔ la mhm. n bɛ to ka kabako kɛ mɔgɔ la ni ni ni n ko a ma ko o tuma e bɛ to ka taa ɲɛgɛnɛ kɛ e sugunɛ bɛ jɛni a b'a a bɛ sigi b'a ko ne y'o lɔ cogo di mhm. turabuden dɔw bɛ yen ko burama taliki kelen kelen kelen ale bɛ kuma cɛya kan nkɛ ayiwa ni filɛla nanen fɛ n'a hali n'a kili funu de b'a lɔ muso dɔ bɛ na fɛ i b'a sɔrɔ sumuni b'a a duguma yɔrɔ hakɛ dɔ b'a la quoi kosɛbɛ mais lasina le ka teli ka kuma mais i bɛ taa sɔrɔ sumuni bɛ kɛ fɛn nin a bɛ jɛngɛ fan dɔ bɛ bonya ni fan dɔ ye mm. donc n'i y'a fɔ a muso ye hali ni miliyɔn de b'a kun a b'a d'i ma puisque e t'a ka fini kɔnɔ mm. eh, c'est ça turabu dɔrɔn de b'o ye o turabu de b'o ye ten ee eh, a b'a la nin nin bɛɛ de ye turabu yɛrɛ ka kabako nin ye turabu ka kabako ye pour que client yɛrɛ ka sɔn ye fo dimiso de ye bana ka so ye turabu kɔnɔna donc mm. a bana bɔra yɔrɔ jumɛn donc ne y'o yɔrɔ dɔrɔn a bɛ farikolo la donc n'a bɛ farikolo la ka ban i bɛ taa sɔrɔ an bɛ kalan min kɛ kɛrɛdimi ka lasigiden bɛ yen mm-hmm. kɔnɔdimi ta bɛ yen komi badara bɛ kuma kɔnɔdimi kan mm-hmm. adama bɛ kuma kunkolodimi kan mm-hmm. eh, seju yɛrɛ bɛ kuma kunbirikun dimi kan lasana bɛ kuma sentɛgɛ kan donc o kɔnɔna na an bɛna ye eh, baduso min ye eh, maleju dimi min bɛ taa jigin duguma fo sen ye donc faso i b'a sɔrɔ mɔgɔ min disi b'a dimi donc ni ne ko i ma ko i disi b'a dimi a bɛ dimi de o n dalen b'a la fana o e tɛna sɔsɔli k'a la o aa tiɲɛ na sɔsɔli yɔrɔ foyi tɛ yen ni mɔgɔ mɔgɔ sɔsɔli kɛ a tigi kunfin kunfin de bɛ mɔgɔ sɔsɔ n'o de a b'a lɔ et puis fana mɔgɔw bɛ wuli ka ɲaga pharmacien san na an farafin fura dɔgɔtɔrɔw ka saniya an ka baara kɛ ni tiɲɛ ye n'an ye baara kɛ ni tiɲɛ ye mɔgɔ tɛ taa pharmacie na n bɛ taa mɛ a bɛ suma est ce que i y'a faamu n y'a faamuya donc an bɛɛ bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ furakisɛ bɛ dɔ ɲa furakisɛ tɛ dɔ ɲa mais k'a ban pewu n'i ma wariba bɔ o ye farafin furabɔlaw de ye komi an fana y'an ka yiriw kɛ wuli de ye n'i sera dɔ ma n'o ye daga fɔ i ye i bɛ bori o ye tiɲɛ ye o la kɛ alikise ko a ko badara alu ko i ka hami mɔgɔ min bɛ na n'a kunko ye i ka hami o baara la fɔlɔ yala i bɛ se ou bien i tɛ se client yɛrɛ natɔ o le o le kan ka kɛ lɔnnikɛla ka baara ye a ka a ka jɔrɔ la a bɛ ban cogo di a kana nata i ka wari la o le ye problème ba de ye an tɛ bɛn o le kan ni ne y'a lɔn n bɛna se k'a kɛ cogo min na n'a a musaka bɛ cogo cogo ne bɛ musaka nin bɔ k'a d'i ma n b'i ka bana furakɛ saraka ne yɛrɛ b'i ka sarakafɛnw d'i ma fɔlɔ n'i y'o bɔ n'i ko sisan i bɛna n dɛmɛ joli n bɛ sɔrɔ k'o prix de sigi dɛ n'i m'o prix disiginnen donc n'i ye sarakafɛnw bɔ dɔrɔn mm-hmm. u bɛ taa misi kunkolo san ka n'a bila ko n'i nana u b'a fɔ ko i ka misi faga a tɛ kɛ foyi ye a t'i jaabi hmm? nkɛ o b'o de kɛ ten o b'o de kɛ ten mm-hmm. mais ni ne y'a ye e ye waritigi sera adama ni e, zumana ka seju bila fan bɛɛ mm-hmm. ka yira ne la ko e mago dilan don n'i y'a ye n'i ma fɛn dɔ d'i ma i tɛna sɔn n b'a fɔ taa na ni misi ye n'i y'a wari d'i ma hali n'i ma foyi faga ye wa a jaabitɔ don

aa ale nɔgɔya an ye plateau kan nin waati in na komi n y'a fɔ a ye cogoya min na toujours video a y'a suivi fo ka taa ban a bɛ nafa camanba de sɔrɔ Ali ka nin kuma ninnu na n'o ye Ali Tarawele ye wa a sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Ouezzinville ma bi Bobo Julaso ni aw mago b'a la an bɛna tila ka numéro di ɲɔgɔn ma an bɛɛ lajɛlen ka boli joona an ka se ka taa ka taa an kunkow ɲɛɲini k'an kunkow ɲɛfilɛ ɲɛnamaya ye nin de ye siga foyi tɛ min na Ala k'an ni sababu bɛn o kɔfɛ ba Ali n y'a dɔn waati kɔni bɛ ɲini ka koron mhm. bari i ka kumaw ka di mɔgɔw ye kosɛbɛ kosɛbɛ kosɛbɛ sabu mɔgɔw mago bɛ nin walawalaliw n'a ɲɔgɔnna de la mhm. mais o la sisan est ce que solution jumɛn yɛrɛ de bɛ maaya la o sira fɛ i bɛ se ka mɔgɔw la convaincre ni min ye o ka se ka boli joona ka se ayiwa laturudalaw fɛ komi i kumana i ka kuma dɔ kɔnɔ ko mɔgɔ dɔ bɛ i ma min ma bɔ i tɛmɛtɔ bɛ se ka taa bɔ fɛn dɔ kan o la i bɛ se ka mun ladilikan di mɔgɔw ma o bɛ se ka boli ne ka o ka ko ninnu ɲɛɲini ninnu sira ne kɔni bɛ se ka min fɔ mɔgɔ ye mm. mɔgɔ kana sigi k'i yɛrɛ to ten n tɛ foyi foyi la a man ɲi mm. i ka to ka dɔ kɛ mm. ou bien i ka gɛrɛ mɔgɔ dɔ la mɔgɔ min komi cɛkɔrɔbaw tɛ baro kɛ tugun n'o tɛ fɔlɔ n'i tun y'i nɔrɔ cɛkɔrɔba dɔ la a bɛ to k'i bilasira mais mɔgɔw sen ka teri o ma mhm. ɔ mɔgɔw sen ka teri o min ma n'o bɛ taa laturudalaw fana fɛ mhm. a komi olu fana mana a jɛlen fɔ i ye olu tɛ balo kɛ baara ye wa donc ne kɔni bɛ se ka min fɔ bɛɛ ka se ka dɔɔni dɔɔni k'i yɛrɛ ye a bɛɛ mhm. kana kɛ waribɔ ye a mana kɛ cogo cogo mɔgɔ ɲuman ma ban tiɲɛ don a mana kɛ cogo cogo n'i ye ŋaniya ɲuman ta i bɛ bɛn sababu ma bon juguman yɛrɛ tɛ diɲɛ na fana koyi juguman tɛ diɲɛ na dɛ Ah, ayiwa Ali Tarawele eh, k'o yɔrɔ fɔ k'a faamu eh, n'i y'a ye mɔgɔ b'a fɔ n bɛ dɔgɔtɔrɔso jɔ est ce que a b'a jɔ ɲuman kama wa ah, point kelen n'i y'a ye mɛ dɔgɔtɔrɔso mɔgɔw bɛ taa filɛ k'a fɔ ko an ka dɔgɔtɔrɔso tɛ marché mun kosɔn hɛrɛ de bɛ yan ko bana bɛ taa bin mɔgɔw kan pour que mɔgɔw ka na o ye tiɲɛ ye mécanicien bɛ taa ka wusula ɲini pour que a k'a ka kile wusu mun kosɔn mototigi tɛ yan mototigi kɔni ɔ kasange sufeerelaw b'u ka kasange feere ɲuman tɛ yen o ala k'an bɛn sababu ma dɔrɔn ni min sera k'i yɛrɛ kisi belebele ye nin da ka mɔgɔw kɔ don ɲɔgɔn ma ten maa si tɛ se k'a fɔ ko e t'ale tiɲɛ ye mais mɔgɔ dɔw bɛ na k'a fɔ tiɲɛ tɛ dɛ a bɛ bɛn dɔw ma sababu ma a tɛ bɛn dɔw ma sababu ma donc n'i y'a jateminɛ bɛɛ bɛ balo ɲɔgɔn de bolo quoi voilà kosɛbɛ est ce que i y'a faamu n y'a faamu i y'a faamu donc n'i y'a ta k'a lajɛ ɲuman tɛ yen polisiw bɛ n'an fɛ ko marché t'u bolo minisiriw bɛ don an kan ko marché t'u bolo a jɔn ta ye ja bitigitigiw bɛ don ko marché t'u bolo bitigitigi dun mana a ka bitigi wusu e ka balo de bɛ ban pour que e ka boli ka taa sanni kɛ soit a ka tiɲɛ sogofagalaw bɛ ten kosɛbɛ voilà donc e bɛna a lɔ sisan bɛɛ k'i makara mhm. ala k'an bɛɛ kisi voilà ni don min kasara b'i kan mhm. i bɛ banba solution b'a la ala de bɛ deli a b'a wuli mhm. mais turaw kɔnɔna na fɛn fila bɛ turaw kɔnɔna na n'o ye mɔgɔ sɔrɔ o tɛ wuli eh. o ye alaw tala ani alimangusi bɛ seju min di hali ka a fɔ a tigi kana ka fɛn minɛ i b'a fɔ taa saraka bɔ i b'a dɛmɛ ten dɔrɔn n'o tɛ yɔrɔ dɔw bɛ yen n'a donna a tigi ta banna pewu donc i man ka wari minɛ a la komi dɔgɔtɔrɔ bɛ ten ee alaw tala ye sira ta ka juguya minɛ ka dimi minɛ ee a ye seju ye dimi minɛ ne yɛrɛ y'a lɔ e si banna o o bɛ kuma si ban de kan kɛ ne bɛna mun wari minɛ e la tugun n'i bɛ siran ala ɲɛ dɛ ne man ka wari minɛ na n b'a ko bon ou bien ne tɛ se taa karisa fɛ yanni a bɛ se a bɛ sa fura foyi tɛ hali a ma miya dɔw nana ko a fakɛ yɛrɛ y'a dose n ye filɛli k'a ye fɔlɔ n ko cɛkɔrɔba dɔw bɛna ban a ko an ka tɛmɛ ko kan ko ale yɛrɛ b'a fɛ nka n ko sisan mm. parce que n'i ma fɛn fɔ a ye an tɛna ɲɔgɔn faamu wa ka taa sɛfan kelen ɲini mm-hmm. o y'a sɔrɔ ni degun bɛ kosɛbɛ n kɔni b'a lɔ n'a ye sɛfan saraka mm. a ni bɛ lafiya mm-hmm. donc a taara sɛfan a yɛrɛ ye kɛmɛ naani ci ne ma mm-hmm. ne taara sɛfan ne kɔni y'a kɛ ne kɔni b'a lɔ min bɛ yen ne ye sɛfan ti a ye tile duuru kɛ o kɔfɛ
cɛkɔrɔba nana ban o tila ka misali de segin komi n bɛ filɛli kɛ wasapu kan k'a d'i ma hali n'an tɛ ɲɔgɔn kan donc olu tun y'o mɛn mais a ma jɛ o ye de ko mais munna ne m'a fɔ n ko sariya ma jɛn n'a ye n'i y'a fɔ mɔgɔ ma k'a bɛ sa a ma ɲi mm-hmm. i bɛ fɛn dɔ de dilan k'a d'u ma mm-hmm. u bɛ taa et puis fana ka kankari gɛlɛn da dɔgɔtɔrɔw ye ni maa maa nana i y'a lɔ k'a tigi tɛ kisi kana k'a tigi ka wari tiɲɛ. bololabaarakɛlaw b'o la mm. dɔgɔtɔrɔw b'a la k'a firiya ma tɛmɛ kan ha u b'a lɔ ko i ti balo u bɛ tila ka wariba bɔ i kun i ka mɔgɔ sara i ka wari tiɲɛna dɔgɔtɔrɔw b'a lɔ turabudalaw b'a lɔ dɛ o bɛɛ b'a dɔn
o b'a lɔ donc bɛɛ k'i hakili to o la mais min bɛ na puisque ale seko t'a la tugun ale kɔni hami ye min a ka banabaatɔ e min fana bɛ yen e fana k'a lɔ k'a tɛ baara la tugun k'a b'a ka ko de ɲɛɲini donc e bɛ banba ka tilen ala ye n ye ala ko de bɛ fɔra ala ma faamu ni ala faamu walayi an tɛ gɛlɛya ye o ye tiɲɛ ye a ma faamu de
a ma faamuya a ma faamuya fiye fiye fiyewu ee karamɔgɔkɛ dɔ bɛ Kaye mhm. a bɛ tun bɛ se ko caman na n'i y'a tɔgɔ fɔ dɔrɔn mɔgɔw b'a lɔn tɔgɔ fɔ t'a la n sigiɲɔgɔn dɔ ka mɔgɔ dɔ accident kɛ a y'a lɔn k'a bɛ sa a yɛrɛ y'a lɔn a ye wa bi naani ko ni wa bi naani tɛ a tɛ a t'a di mɔgɔ ninnu ye kurukuruku ka wa bi naani sara yanni yanni u bɛ taa cɛ u ka mɔgɔ banna a ma sɔn ka wari segin mais a tigi bi lama a fana n b'a lɔ a bɛ yeko fila la fana voilà ah. adamaden on dirait ni ɲɛnɛ ɲɛnɛ yɛrɛ ye quoi ni tiɲɛna dɔrɔn tiɲɛni yɛrɛ de donc o sɛgɛn fana b'an kan mm-hmm. ɔ basiru ka k'u bɛ to k'a fɔ ko ni ala ye maa mina ko i kana tila a la hmm, mɔgɔ dɔ bɛ na i b'a sɔrɔ mm-hmm. ala yɛrɛ de b'a ka kɛlɛ la a to a n'a ka kunko ye o fana bɛ dɔn turabu la turabu dalal ee turabu de b'a yira ko ala yɛrɛ de sera nin ma
ala yɛrɛ de bɛ k'a ka hakɛ bɔ a la ala yɛrɛ de y'a ka kɛlɛ damina ou bien bana min b'a la ala bana don o fana bɛ turabu la dɛ ne ne fana bɛ se k'o fɔ ala bana bɛ yen mɔgɔ bana bɛ yen jinɛ bana bɛ yen
nin bɛɛ ɲɛ dɔn ni ne ye ka turabu da sisan k'a ban pewu ni ne mana ni den ɲɔgɔn ta ka furu ni siyɔrɔ ta donc o bɛ bɔ ni turabu den kelen n b'a jateminɛ bana y'a sɔrɔ ala bana don ou bien ala bana mais o turabu damadamani bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ n'olu don o ye ala ka bana ye alaw tala b'a la masa solomani b'a la jitigi alaba b'a la eh, alimangusi b'a la donc mɔgɔnafin ka bana o le ye burama taliki ani eh, eh, burama taliki ani gariya ani tɔrɔ a filɛ ka bɔ n kunkolo ani lasana o le ye maanafin ka dabara ye donc fɔɲɔbana fɔɲɔbana olu ye jinɛbanaw de ye jinɛ du tire u la donc filɛlikɛla yɛrɛ bɛn'a lɔn sa i kan ka min kɛ voilà ayiwa donc o yɔrɔ la ka yiri kelen di an balimaw ma yan kosɛbɛ o bɛ diya ye ne tɛ yen u ka u b'a fɔ yiri min ma yiri min bɛ mɔgɔ yiri faga ka sigi u b'a fɔ jatigi faga dɔ ko zɛrɛnjɛ jatigi faga i b'o de ɲini dɔrɔn k'i yɛrɛ kisi juguw ma n'i y'o kɛ tuma o tuma i ka juguw bɛ bana o le ye ka eh, a kuru duuru ta dɔrɔn ka falibo fitinin den kelen ta k'a bila daga ju ma k'a tobi kan'a min n'i bɛ se k'a min a tɛ fɛn tiɲɛ nka o ye komi nɔgɔ don mhm. n'i y'a ko ka ban hali n'o y'a sɔrɔ u tun b'i kɛlɛ la san kɛmɛ o o o siri tigɛra ka ban. ayi segin nin kan bari nin ka di mɔgɔw ye kosɛbɛ segin nin kan ten ni a ɲɛfɔ sisan o naam mhm. e mɔgɔ min bɛ yen e ma taayɔrɔ sɔrɔ e k'i ka siri tigɛ i yɛrɛ ye i ma se ne ma i ma se mɔgɔ wɛrɛ ma k'i mako dilan i yɛrɛ ye e de bɛ zɛrɛnjɛ jatigi faga kuru duuru ɲini dɔrɔn mhm. ka fali bo kelen kelen min bo kɛ ka filin dɛ i b'o bila daga jukɔrɔ mm. ka yiri nin k'a kan k'a tobi k'i ko n'a y'i diya mm. waati o waati b'a n'i y'a ko dɔrɔn i fari bɛ fɛgɛya i yɛrɛ b'a dɔn ko fɛn dɔ bɛ yen ko ko ko dɔ kɛra tu t'a la ta t'a la mais n'an y'a fɔ an tɛ balo dɛ ah, n'o ka kan ka fɔ ee eh, n'i ka affaire kɛ yɔrɔ fɔ a bɛ ɲa ah, an b'o daga to k'a di dɔw ma yɛrɛ waa kɛmɛ mais a tigi t'a lɔ mɛ tiɲɛ de don
n'i y'o bɛɛ fɔ i tɛ balo mɛ ne ka sira t'a la tiɲɛ na dɛ mɛ e kelen bɛ ka nin dalilu jɔnjɔn ninnu minnu yɛrɛ eh, ye ah, n ko dalutigi yɛrɛ kan k'a di u b'a ale ɲɛnamaya ni ne y'a fɔ ta sisan ni dɔw mɔgɔ hakɛ min bɛ nin ta n'o y'a kɛ n'o y'a jaabi sɔrɔ fɔ mm-hmm. ne ye baraji sɔrɔ

ko mɔgɔ mɔgɔ bɛ muru ta k'a farikolo ŋɛɲɛ mhm. ko n k'a bɔ alamisa k'a d'a ma ko n'i y'a d'a ma ko o y'o bannen ye o ye ala sɔn ye mɛ ni jinɛ ye fɛn d'i ma sibo la ni ala ye sɔn sibo la a tɛ bɔ i kunna i bɛ sa n'a ye mɛ n'i ye mɔgɔ ta dalu de lamara tuma bɛɛ a bɛ bɔ i kun o de b'a kɛ wa den dɔ bɛ yen min ye lamara tuma dɔ ne b'a lɔn n'e bɔra ne fɛ n b'a fɔ ko bɔn i kɔlɔsi accident na o waati dɛ mɛ n'a kɛ ni nin dimi ne b'a fɔ i kana sigi fiyewu o yɔrɔ yɛrɛ ne tɛ sɔn i ka bouger fo ne yɛrɛ k'i mago dilan pour que i ka se ka kisi mɛ n'a y'a fɔ sira nin dimi ta i taatɔ dɔrɔn i b'a sɔrɔ dɔw ye ɲɔgɔn walon tɔrɔdala fana de b'a fɔ a tigi bɛ taa a bɛ kɛ a ɲɛna a bɛ segin ka na di o tɔrɔda kelen ni mɔgɔ b'a kan dulon o ye lamara ye fila kelen kelen e non fila kelen fila fila mhm. muso muso bawlani muso min a ma kɔrɔ mhm. bɔn a fɛngɛ an b'a fɔ bawlani i b'a sɔrɔ a dimi kojugu ko dɔ la a bɛ t'a kan dulon dɔn lɔnnikɛla de b'o lɔn hmm, hmm. a bɛ a bɛɛ n'a fɔra ye ne bɛ se k'i jɔ sisan yanni kalo kelen ne bɛ kalan nin na k'a ban pewu eh? a bɛ dépend i ka timinadiya de la ka e, a tigi kalan dɔrɔn ka kalan ka kalan ni parce que ni ne ye fɛn fɛn kɛ e ɲɛna n'a jaabira e yɛrɛ bɛ kurazi sɔrɔ ka baara kɛ ne tɛ dogo kalanden ma o mm, mm. ka tila k'a fɔ an bɛ bobo yan a ka d'an ye an ka yan kɛ siège mm. ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ turabu kalan na a biro bɛ u ka don mɛ ne tɛ i b'a bɛɛ dépend n'i bɛ yɔrɔ jan i bɛ to k'a wari sara a wari man ca an bolo yɛrɛ kɛmɛ fila fila mɛ mɔgɔ tɛ sera k'a sara eh, kalo la ah. kɛmɛ fila walayi o tɛ sera ka jumɛn tɛ tiɲɛ ye. mais lamaratɔ mana sen da yɔrɔ a t'a fɛ mɔgɔ wɛrɛ ka ɲa sɔrɔ
ah, alhamdulila an bɛ ala fo ka ba ali tarawele fo komi wagati ye wagati ye mhm. wala n'ala sɔnna ma bi ka émission inshallah an bɛ bi ta kuncɛ ni ala sɔnna ma ani ba ali an ma fara ɲɔgɔn na nin mana tila émission filanan fana bɛ sigi sabanan fana bɛ sigi ni ala sɔnna ma o la kuma bɛɛ lajɛlen la a ye to ka an suivi video in a y'a cari diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen o la lamɛnnikɛla ni filɛlikɛlaw a bɛɛ lajɛlen ka jija cogoya bɛɛ lajɛlen la a ka aw ɲɛsin ba ali tarawele fɛ yen n'ala sɔnna ma a bɛ ouezzinville an bɛ tila k'a ka nɛgɛjuru sira di aw bɛɛ lajɛlen ma ala k'a ni sababa bɛn inshallah wala kɔmi an y'a fɔ a ye cogo min na inshallah baara kɔni an bɛna a kuncɛ nin yɔrɔ la wala ba ali ka nɛgɛjuru kupe ni o ye whatsapp ye wala ni a mako b'o o la tout simplement a bɛ 00223 a b'o kɛ n'a y'o kɛ ka ban a bɛ 60 kɛ 23 19 17 wala 00223 60 23 19 17 o de ye a ka nɛgɛjuru sira ye ala ka ni saba bɛn ala ka waati gɛrɛ jira an na salamu aleykum warahmatullahi